biko igbo mụrụ nze mụọ ọzọ biko o nwere ebe anyị nọ na obodo nke chineke bịa nso nna lekwa ihe a ihe a wụ ogbunigwe ihe a wụ ogbunigwe nke ndị igbo ji aka ha rụọ wedata ihe onyonyo gha ọ bụrụ na ihe a na-achọ ịkwarịgha ya ngwa ma mkpekere iron ma ihe niile ma bottle e were ya kwarịgha la ime ya nwanne bute bịawa bịawa ọ wụ na a kwarịghacha ya ngwongwo e buru ya dosa ya ebe a bịa nso e buru ya dosa ya ebe a ihe a na-akụzi maka ya bụ ogbunigwe bịa ka ị hụ ya zi ya ihe ahụ nke ndị Igbo ji aka ha rụọ weta ya nso weta ya nso zi ha ebe a ọ ndị Igbo ji aka ha rụọ ya ọ bụrụ na e buru ya busa ya ebe a lekwe oghere a dị ebe a weta ihe onyonyo a weta ya nso weretecha ya oghere a dị ebe a ka e si amụya ya ọkụ ngwa bịa ị hụrụ otu ọ dị ọ wụ la ihe a dị ebe ugbu a zi ha ihe a ka a ghọta ebe a na-esi abịa ihe a dị ebe a ọ wụrụ la e busa ya otu a ị ga-amara na ọ dịla njikere ịkpọpụ ngwa bịa mana o nwere otu ihe m nụrụ gbara m anya mmiri na ogbunigwe a na a na-achụrụ ya aja ọ bụrụ na a chọ ịgbapụ ya weta ihe onyonyo ya ọ bụrụ na a chọ ịmụya ya ọkụ ebe a gbapụ ya na mmadụ abụọ ndị na-anọ ebe a na ha na-awụ ndị e ji chụọ aja maka na ọ bụrụ na a gbapụ ya na ụzụ ya na ebube ya na-atụgbu ndị nọ ebe a because ihe m ji na-akọwa ihe a wụ la otu ihe mere m ji na-eme omenala Igbo bụ la otu ihe mere m ji na-eme omenala Igbo bụ na amatara m na ọ bụrụ na o nwee otu agha si bịa na ọ naanị omenala Igbo ebe mgbaba dịrị m ngwa bịa nso isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụjọ agha a chọrọ iweta ụjọ agha ka ngwugwu gba aka ịtọ ya ka ị mara ihe dị ya n'ime mana ị ga-eji ntị onye igbo na obi onye igbo soro maka igbo ka m na-asụ ihe m ji na-asụ igbo wụ la izu ka mma na nne ji na a ga-esi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama otu ihe mere m ji na-eme omenala igbo wụ maka ụjọ agha maka na o doro m anya na ọ bụ la o nwere otu agha si bịa na ọ naanị omenala igbo ga-awụ ebe ebe mgbaba dịrị m dịka onye igbo na ọ gwara naanị omenala igbo bụ ihe ga-ekpuchiri m dịka onye igbo ma ọ wụ na o nwere otu agha si daa maka ebe m si bịa n'ala igbo olokoro o doro m anya na ọ bụ omenala kpuchiri ndị nna nna m 1968 69 70 na enyi dịghị mma ịtụfu omenala ebe agha na-eru n'ụwa agha nwekwara ike ịda o kwesịkwara ido m anya dịka onye igbo la ọ bụkwara na agha ọzọ daa na m tụkekwa obodo nna m na ọ ga-echekwa m maka ala na-eche mmadụ onye igbo ma ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-elegide anya ma omenala nna gị lekwa agha agha na-eru n'ụwa ọ gwụla naanị omenala igbo wụ ebe mgbaba dịrị onye igbo ma ọ bụrụ na o nwe otu o si daa ma ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-eji mee omenala igbo kwere maka agha na-eru n'ụwa ka ị mata onwe gị ka onwe gị doo gị anya biko ụmụ igbo unu lere ihe

di ha nke a ị hụrụ ngwa agha ahụ ndị Igbo ji aka ha rụọ nke a nke ahụ mgbe a nọ na-arụ ka a rụta armoured tanker mmadụ ga-anọ n'ime ya na-erugharị erugharị bịa nke ahụ mgbe a rụrụ nke abụọ ebe a na-eme ka a rụta ya a rụtaghị ya nke mbụ nụkwa ihe mere anyị ji na-akọ ihe a wụ ọ dị mkpa na ndị Igbo ga-amata onwe ha o nwere ndị anyị wụ o nwere ihe anyị menwuru o nwere ihe mere anyị Igbo ọ dịghị otu anyị ga-esi bụrụ ihe anyị bụ chineke kere anyị ka anyị bụrụ ma anyị emeghị omenala nna anyị ihe niile chineke ji gọzie anyị dịka ndị igbo dị n'ime ala nna anyị ọkwa na mgbe ọbụla anyị mere ihe aha ala sị ka e mee ka ọ ga-adịrị anyị na mma o ji ọfọ kele igbo ọ ga-adịrị igbo na mma igbo mma mma nụ